ọ mmalite dị nke a ka emesigo nke a ha na-apụ kịta anyị anọchakwa ebe a anyị esizi ebe a gasị ọgba anụ

nyanwa ka anyị na-eme kịta ndị na-eme ya tata bụ ndị eziọha amakwa emeela egbema emeela eziọha na-eme eziọha mecha ọ bụrụ nza na edejide nza ya eme ya bụ afịa abụọ na-abịanụ ee so nyanwa ka anyị na-eme mmemme dị n'ime ya n'usoro omenala kịta onye ọbụla ji ji redio ịkọ ebe niile ala

ndewo ee ọ dị mma gakene n'iru gwa kene anyị afa gị Okechukwu Enene Nwachukwu Mesie, onye Ugwu Eze Ofufe Nza Ozubulu, ndewolu nne mee Eze Ife Dasọ, Azọzọ. ndewo rinne anyị neziri anya fụ na ọ dịka ọ sọ ndị omenala ka m na-afụ ebe a n'Akpụ Ozubulu n'ụbọchị tata gwa kene anyị ife na-akpọtụ ebe a ee ihe na-eme tata bụ ee eziọla na-agba ọta ee maka na ọ na-awụ ngwu daa amakwa agba ọta egbema agba ọta eziọla agba nza ewee gba ee tata kịta ihe anyị na-eme tata bụ eziọla na-agba ọta tata ịghọtago na ehe ee izu n'atọ tata ya wụ 11 April ka nza ya agba ọta ị ma na ịgba ọta emechiela na anọ ọzọ Ee, dịka ị na-akọwa ị na-akọwa na ịgba ọta a pụtara mgbe eji aba n'ọ- n'ụ- n'ọ- Mgbe n'ọlụ eji aba- n'ubi mgbe eji ab- ọ bụ na agba- ag- agbachaa ọta kịta onye ọbụna akọbazie nri na ala. na ngwu ada ngwu daa agba agbalụ eh, Akpụ Ozubulu ọta agbara ya ọta ife ọ dịka ya wụ ntụ a ndị ụka nọ kịta ndị katọlik chọọchị na-eme ife a na-akpọ lent ịghọtago na ehe ndị katọlik chọọchị na-eme ife a na-akpọ lent mbọsị ụka kịta ee asị na jizọs ebinyela n'ọnwụ ee ndị ee sabat nọ n'ife a na-akpọ oriri ngabiga ha nọ kemgbe tuzdee pasova ịghọta ife na-akpọ ife a nwa wụ ife a na-eme kịta ehe ndị muslim kechiri ọnụ mbọsị ụka kịta ha ya atọghekwa ọnụ na ife a nwa wụ omenala ndị ọdịbendị ee na nke anyị wụ ozubulu ka anyị nwa na-eme biko gake n'iru gwa anyị afa gị gwa ife na-eme ebe a n'ụbọchị tata afa m wụ afa m wụ richard ọnwụka bụrụ ụra atụ oke bụrụ eze oke egbe nke mbụ ee ihe anyị bịara tata bụ eziọra na-agba ọta

biko gwakene anyị afa gị Afa m bụ Chigozie. Ehe, ọmalịcha nwa Em, anyị nere anya tata na Akpụ Ozubulu wee fụ gị anyị wee sị ka anyị marakene ife na-eme ebe a n'ụbọchị tata ị nwere ike ịgwa Ozubulu Egbema na-agba ọta. Eziọra. Egbema na-agba ọta. okay Eziọra na-agba ọta n'ụbọchị tata nke gosiri mmalite ịkọ ịkọ ịkọgasị ọrụ ma ndị mmadụ ịgagasị n'ugbo kezi ife mere i ji so na ndị okenye iso ndị okenye wee bata ebe a taa ọ pụtara ị bụ onye omenala ka ị bụ onye ụka ị bụ onye omenala a bịa na omenala kedu ife ị na-emegasị kedu ife e ji mara gị anụ ọmịrị kwuru like gịnị ihe dịka gịnị na gịnị na a bịa n'ife omenala kedu ife ị na-eme okay ọ pụtara ọ mara gị ama ka ka ife nna m meburu ka ị- ka ọ mara gị ama ọ mara gị ama a bịa na be unu ọ sọsọ gị nwa na-eme ya okay gị na mmụọ mmiri okay ee chetakwala anyị ebe i si ọzọ onye ebe onye ebe na Ozubulu Nza okay Ah, Nza agbago ọta ya bụ na Nza ya-agbazi afịa abụọ na-abịa n'ihu ụwa ndewo o daalụ